ayiwa ne badenw a y'i magɛrɛ cɛ la a ko a ne furucɛ ne furucɛ bɛrɛ ani ne kanu k'a ta ne furula i ma fo ka n'a bila bi la ne ye mun ko de k'i la cɛ ko a ma k'i ma foyi kɛ ne la fɛn min bɛ mɔgɔ di cɛ dimi a muso kɔrɔ walahi ala don kelen da kelen i m'a kɛ n na a ko bɔn ne ko n delila ka ko dɔ k'i la n'i di o dimi b'i kɔnɔ n fan fɛ wa cɛ ko a ma a i y'o fɔ mun na esike muso bɛ diɲɛ kɔnɔ min b'a cɛ sutura k'e bɔ wa muso bɛ diɲɛ kɔnɔ min b'a cɛ bonya k'e bɔ wa muso bɛ diɲɛ kɔnɔ min dalen don a cɛ ye k'e bɔ wa a ko bɔn ne m'a faamu ne ye ne furucɛ bɛrɛ mun na ne dɔgɔmuso de bɔra nɔgɔ la ka ne to yen cɛ ma depi a y'o fɔ yɔrɔ min cɛ ma jaabi cɛ wulila o la cɛ bɔra ka na tile fila wɛrɛ tɛmɛ a nana sijɛ fana lawuli tuguni a ye cɛ ɲininka tuguni a sera nin yɔrɔ fana ma tuguni cɛ wulila cɛ bɔra siɲɛ sabanan kuma lasurunya na a nana cɛ lasigi cɛ ko a ma a ko ne muso ne kanu a ko yɔrɔ tuma bɛɛ i bɛ n ɲininka n'i y'a daminɛ n bɛ wuli ka bɔ i kɔrɔ mɛ bi n tɛ wuli n b'i jaabi a ko e filɛ k'a ta n y'i furu fo ka taa se bi ma i ma n tɔɔrɔ i ma n lebu i ma n yira diɲɛ na i ye n dɛmɛ n bɛ yɔrɔ min na bi n ka hɛrɛ sɔrɔ a sababu ye e de ye mɛ i b'a dɔn defo min b'i la don kelen da kelen i ma wuli su fɛ ka na ne ɲininka karisa ɛseke i nege bɛ n na ɛseke i bɛ se k'a to n ka diɲɛ n'i ye wa o ye kelen ye a ko don kelen da kelen ne bɛ na e de sɔrɔ sunɔgɔ la i ma yɛlɛ n fɛ i ma n kunbɛn ne t'a sɔrɔ i labɛnnen don ka n makɔnɔ ka n yɛrɛ atire puruke ko n man'i ye n ka atire ka da i kan i bolo tɛ da n kan i t'i magɛrɛ n na fosi mɛ ni n kɔni mago jɔra i la su wagati wagati ni n ye n bolo maga i la i b'i da n kɔrɔ mɛ i b'i jan de ne yɛrɛ de bɛ fasi sugu bɛɛ fili e tɛ mouvement fosi kɛ n na a k'o de defo ne kɔni ye min jateminɛ i ka ko la o de defo b'i ni i dɔgɔmuso cɛ ni ne b'i dɔgɔmuso ka so ne ka dilan bɛ labɛn ka ɲɛ wusulan kasa dumanw bɛ labɛn ka ɲɛ wa ne bɛ don a ka so n bɛ a bɛ da ni fini min ye n kɔrɔ o finiw b'a dama di hali ni musoko nege tɛ n na ni n y'a ye a nege bɛ n minɛ wa don kelen da kelen su kɔnɔ ne ma n ka kulusi bɔ n yɛrɛ ye a y'aw tulo dayɛlɛ dɛ a ko don kelen da kelen a bolo ma maga a ka jala la a ka kurusi jala la k'a b'a foni jango ka kurusi bɔ ale dɔgɔmuso k'i dɔgɔmuso de bɛ na a n'a nisɔndiya a n'a kasadiya a bɛ musoya hukumu kɔnɔ a bɛ na n ka kulusi jala bɔ a bɛ n ka kulusi jigin a bɛ kuma dumanw fɔ n ye a bɛ n ka dileki bɔ hali ni se tɛ n ye a yɔrɔ la n bɛ magaya a bolo n seko tɛ wa a yɛrɛ de fɔlɔ bɛ fɔlɔ ka ɲini n tɛ maga a la a ko diferansi de b'i ni cɛ cɛ a ko muso o muso bɛ nin k'a cɛ la ko fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ ko ala t'i d'i ma ne denmuso e bɛ nin kɛ wa ne kɔrɔmuso e bɛ nin kɛ wa ne mɔdenw e bɛ nin kɛ wa ne tɛnɛmuso minnu bɛ gurupu in kan aw bɛ nin kɛ wa aw bɛ mun makɔnɔ n'aw t'a kɛ kɔrɔ tɛ muso bali k'i d'i cɛ ma o i kɔrɔla cogo o cogo tanke i cɛ balolen b'i bolo i yɛrɛ di i cɛ ma i cɛ lahinɛ a bɛ se ka min k'i la a b'a seko kɛ i sera ka kun i cɛ ma i magara a la hadamaden dɔw bɛ ni sufuransi b'u la a b'u bɔ cɛya de la fo k'o to u kunkolo la bi denmisɛnnin ka vi ye cɛko dɔrɔn de ka taa maaya jiyalan baden san k'a don u la k'u jiba bɔ hali cɛ tɛ nafa yɛrɛ sɔrɔ i la bilen olu bolo k'o de ye cɛko ye a ye cɛko ɲɛɲini ne baw ne denw a ye cɛko ɲɛɲini kosɛbɛ i kana t'i kɛ bafa ji kan ten kɔntɛ i ye wo ye e falen don ji la i ye wo ye i falen don ji la min fana b'a eseye k'a sere dɔɔni a b'a magɛrɛ o la a t'a dɔn ko bɛɛ de bɛ kegunya la a y'aw hakili to aw yɛrɛ la maloya tɛ yen bilen koyi an k'an dayɛlɛ ɲɔgɔn ye puruke an bɛ se k'an ka fɔye dilan ninnu fana de ye furu santiman yɔrɔw ye furu barika yɔrɔ de ye nin yɔrɔ ninnu fana ye fo n'a y'a sɔrɔ n ma n bɛɛ di n cɛ ma fo n'a y'a sɔrɔ n ma n cɛ laɲini su fɛ fo n'a y'a sɔrɔ su kɔnɔ don kelen da kelen ne ye n da ka n kɔ don cɛ la i m'a ɲininka su kɔnɔ yali karisa ne furu cɛ ne b'a fɛ ka n da sunɔgɔ bɛ n na yali i mago bɛ n na wa hali n'a ko n mago t'i la a dakɔrɔbɔ f'a ni ka da i kan o de ye cɛya ye ee o de ye musoya ye cɛ yɛrɛ fana b'a yɛrɛ santi o de la ko muso bɛ n bolo a kana kɛ cɛ ɲɛ na k'a fɔ n ni musobakɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ muso tɛ nin ye dɛ nin ni ne bɛɛ ye kelen ni cɛ y'o bila a kunkolo la muso fɛ dɔrɔn e sara dɛ hali e kun kana wolo ko muso parce que hadamaden dɔw bɛ ni sentiment ni plaisir he den barikaden bɛ sɔrɔ nin fɛ n'i bɛ fɛ i denw ka tɛmɛ tɔw denw na a ye se i ka fɛn dɔw kɛ dogo la tɔw tɛ min kɛ i yɛrɛ k'o kɛ n'o kɛra o pourcentage bɛ d'i ma masa in fɛ masa in tɛ maa si janfa janfa bɛ kɔmanse i yɛrɛ de fɛ n'i y'i janfa a b'i ka récompense de d'i ma n'i y'i kuru a b'i ka récompense d'i ma a fɔra ko muso bɔra galaka yɔrɔ min na k'a tɛ se ka tilen mais hali n'a ma tilen an k'an yɛrɛ jogo ɲɛ an k'an jogo dafa an k'an yɛrɛ bila muminiya pilasi la an k'an yɛrɛ kɛ silamɛ ɲumanw ye an k'an yɛrɛ kɛ furumuso ɲumanw ye an k'an cɛw bonya an ka ko t'u ta la u mana don da min fɛ an ka don yen n'u k'i ma i kana don kana don n cɛ ka misɛn ni ko ni mɔgɔ n bɛ taa mɔgɔ min fɛ a b'a fɔ n kana taa yen ni n cɛ ka misɛn n mana fɔ n bɛ taa yan a b'a fɔ n tɛ taa yen n cɛ ka misɛn ni ko n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la a ka keleya de ka bon a bɛ keleya na e yɛrɛ bɛ fierté ta o yɔrɔ la n cɛ bɛ n fɛ a bɛ he i tɛ sabali ala ko ka n'i wolofa sara hali n'i woloba sara ni i cɛ ko i kana taa k'i kana sibiri nɔngɔn kana da olu de ka bon wa i fa ni ala n'a ka kiraba bɔlen kɔfɛ fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min valeur ka bon ka tɛmɛ i mansa fila kan wa

mais ala k'o tuguni k'olu de fɛn fana bɛ olu fana sanfɛ n'o y'i furucɛ ye arijalu kawamuna ala nisayi n'an ma kɛ cɛ den ye o an bɛ kɛ mun den ye a ye keleya fɛn ɲumanw na a ye keleya jogo ɲumanw na a ye keleya n bɛ karisa ladegi o de ka ɲi hɛrɛ b'o la barika b'o la n m'a fɔ hasidiya dɛ karisa ye gulɔba min n fana bɛ gulɔ min masha allah o tɛ tɛmɛ i kan dɛ o tɛ dogo i la o karisa ye joint sama n yɛrɛ fana b'a sama n'o seri zɛribo min na ye o bɛ baara min da i cerveau kan i yɛrɛ b'a dɔn o bɛ min k'i la parce que i tɛ fa dɔn o la i tɛ ba dɔn i tɛ den dɔn et puis tu peux même écraser ton enfant sur la route n'i y'o fumer c'est que i b'a dɔn jogokolon ladegeli ɲuman t'o la o kɔfɛ sa o kɔfɛ ko dɔ de b'o o kɔfɛ ala k'an bɛɛ kisi o rumeur ma mais jogo ɲuman talen maaw b'i bolo ɲɛsin ma de ko karisa filɛ kelen ni kelen ni kɛra tan mun y'a las'i ma jogo ɲumanya mun y'a las'i ma ka karisa ladege duwawudenya la k'a ladege furumuso ɲumanya la ka taa i sigi i terimuso ka so a bɛ k'a cɛ nɛni a bɛ k'a cɛ lebu e fana k'i jama i cɛ kunna ko si c'est pas jean c'est paul walahi walahi m'i yɛrɛ i ma mɔgɔ tɔɲɔ dɛ i yɛrɛ de tɔɲɔ i ma mɔgɔ lanɛgɛ i yɛrɛ de lanɛgɛ i ma mɔgɔ dakɔrɔbɔ i yɛrɛ de dakɔrɔbɔ parce que jean tɛ ala bolo paul tɛ ala fɛ yen i bɛ ka jɛ i bɛ ka jɔ cɛni min na dɛ i bɛ ka jɔ i furu cɛni min na dɛ ala y'o de k'i garizigɛ ye ni jeli min b'a la a essayer i k'a furakɛ a kasa ka k'i bolo parfɛn ye a kasa ka kɛ kasa tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka di ka tɛmɛ o kan i cɛ minɛ i k'a ko i k'a jɛ i k'a sanuya cɛ gbana bɛ ni musotigiw bɛ bɔ ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ in de la a cɛ gbananama a bɛ fini don tile saba tile naani a b'a kan na mɛ n'a ye muso furu ni e de b'i cɛ lajɛ a bɔtɔ a ka gileki kɔli ta i k'a lajɛ papa ou bien tonton ou bien eh, mon chéri ou bien tantɔ na n k'i ka gileki kɔli lajɛ ta e n fa sabali sa han e yɛrɛ tɛ ka changer a kɛra i b'a fɔ ko ne tɛ so kɔnɔ a essayer i ka ɲɛjinin dɔ jigin a ko i kana n tɔgɔ tiɲɛ sa papa ni fini changer sa han eh mon amour ni fini sugu ninnu bɔ yen sa ninnu bila sa ni fini ɲuman nin bɔ na nin don a essayer i k'i cɛ changer dɔɔnin armoirew dayɛlɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a ka fini dɔw bɛ yen olu ka d'i ye n'a y'o don dɔrɔn f'i i bɛ to ka yɛlɛ mugumuguninw kɛ to i ka finiw bɔ bɔ i k'a di cɛ ma i cɛ dege o la cɛ dɔw bɛɛ tɛ dege a la mɛ dɔ kɛ kumanin dɔw la i ka wusulan bɔ ka to k'i cɛ ka fini ɲumanw wusu sɔn jumalata fini ɲuman n'a ka baarakɛyɔrɔlataw n'a y'a sɔrɔ parfɛn minnu b'a bolo parfɛn dɔw choisir k'a d'a ma i cɛ ka samaraw jɔsi k'a d'a ma i cɛ préparer a ka saki ta i k'a bila a ka mɔbili kɔnɔ a ka saki ta i k'a d'a ma moto kan a ka saki ta i k'a d'a ma nɛgɛso sanfɛ n'o de se b'a ye ala he bolodenkɔninw bɔlen don ɲɔgɔn ma a bɛɛ tɛ kelen ye dɛ i ɲinw b'i da kɔnɔ a bɛɛ tɛ kelen ye dɛ dɔw ka bon dɔw ka dɔgɔ dɔw dɔw dɔw ye belebeleba ye kolo bɛ dɔw kari dɔw bɛ kolo kari dɔw bɛ kolo ɲimi a si tɛ kelen ye a bɔra ɲɔgɔn kan cogo min hadamadenw bɛ ten nɛnw bɛ e da kɔnɔ ɲinw bɛ e da kɔnɔ olu bɛ dɛrɛ ɲɔgɔn kan don dɔw bɛ kɛ i ɲɛji yɛrɛ bɛ bɔ mɛ mɔgɔ m'i bugɔ mɔgɔ m'i neni a bɛ digi da kɔnɔna na mɛ i b'a bɛɛ supporter parce que olu bɛ tila tuguni ka bɛn n'a ye pourquoi e n'i cɛ tɛ bɛn pourquoi i n'i cɛ tɛ bɛn o bila i kunkolo la olu ye ɲɛnamaya ta cogo de ye an ye ɲɔgɔn gesew ni ɲɔgɔn falenw de ye an k'an niw di ala ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka magari ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min t'i fɛ sɔn a ye maa min t'i fɛ kɛ a fɛ maa min ban'i la e ka sɔn a tigi ye walahi ala a mɛn o mɛn don dɔ la a yɛrɛ dusu bɛ faga i kɛlɛkɛbaga kɛlɛ banna ye i ka yafa a ma maa min datigɛlen don i la e ka kuma a fɛ hali n'a ma kuma i fɛ tant que e bɛ ka kuma a fɛ don dɔw bɛ kɛ a fari bɛ faga maa si dafalen tɛ alikamalu billah masa rahman dɔrɔn de dafalen don ala yɛrɛ kɛrɛkɛ mɔgɔ kelen min mankutu k'a jogo ka bon a jogow la n'o ye alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔmafɛn tɛ yen min ma d'a kan a tɔɔrɔla a ɲanina a sɛgɛnna a y'a bɛɛ muɲu mun kama pour que ala ka hinɛ a mantonw na a mantonw ye anw minnu fana ye an ka a essayer an ka ɲumanw kɛ an ka ɲumanw kɛ jasa ale bɛ sigi yɔrɔ min na an fana ka taa o yɔrɔ in na ye donc n b'aw bila nin yɔrɔ in na an b'a bila ni alakira tɔgɔ barikama ninnu ye sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala k'an nafa n'u barika ye a ka so denkɛw n'a ka sahabaw a ko k'a diyaɲɛ den ye fatima zaharaw de ye hadamaden kɛra cogo cogo an bɛɛ bɛ ten fini dɔw bɛ yen o fini ka di e ye a ka di i ye k'a don tuma bɛɛ dumuni dɔw bɛ yen o ka di e ye a ka di i ye i k'a dun wagati ni wagati samara dɔw bɛ yen n'i bɛ taa dugu kɔnɔ a ka di i ye a n'i ka finiw bɛ taa a n'i ka finiw tɛ taa tellement que a samara b'i lafiya i b'a préférer k'o don tuma bɛɛ an k'an ka diinɛ fana kɛ ten an k'an cɛw kɛ ten an ka an ka duw fana kɛ ten alakira fana taw ye fatima zaharaw de ye an b'a ɲini ala fɛ o kanu n'a barika kama o fana kanu ye fɛn min ye n'o ye aliyu bun talib